ambuye akudalitseni koposa chifukwa cha funso la mmawa uno limene lachoka kwa mulongo wanga tendayi malere koma wofunsa si tendayi ayi wofunsa munthu kungoti chandichitisa chidwi mufunsoli ndichakuti anena kuti ndimati mundifunsireko kwa twaibu funso lake likunena kuti ndimati ndifunseko mundifunsire kwa twaibu kuti kodi ordination ya azimayi ndiyololedwa kapena mwachidule ndifunse kuti kodi ndikololedwa mzimayi kukhala m'busa ndiye ifenso ndiyamba nkuti mukanena nkhani ya utumiki wa azimayi kukhala azibusa ine ndimakwanitsa kuyankhako bwino chifukwa ndili m'background ya zipembedzo zitatu ku dziko lapansi yokhudzana ndi utumiki wa azimayiwo utumiki woyamba wa azimayi chipembedzo changa choyamba cha chisilamu mmene ndinali kumeneko Chidandiphunzitsa kuti mzimayi saloledwa kutsogolera zinthu za uzimu pamalo pamene pakusonkhana akazi ndi amuna. Ndipo mu background ya chipembedzo changa chakale chimene nchipembedzo choyamba, monga ndanena kuti kuyankhako kapena ndinene kuti kuyankhako ndikuyankha ndi zigawo zitatu za malo atatu amene ine ndafikapo ndiye ku chisilamu mzimayi samamulola kukhala mtsogoleri kapena kutsogolera mapemphero pamene pali azibambo angamulole mzimayi kutumikira koma pakati pa atumiki anzace azimayi okhaokha now malamulo a chisilamu akupereka mwayi wa akazi ndi amuna kuti akhoza kukalowa nawo ku janna kumene ndi ku paradizo potsata malamulo a chisilamuwo monga kupembeza kasanu pa tsiku kusunga malamulo onse ndi nsanamira zonse 5 za chisilamu zayikika kwa akazi ndi amuna akazitsatira akalowa mu ufumu wa mulungu koma chimene sadachiyika asilamu kukhala cha aliyense ndi utsogoleri pa zinthu za mulungu mwachitsanzo pa mapemphero pamene asilamu akupita kopemphera sakupereka mwayi kuti m'mapempheromo munthu mzimayi atsogolere mapemphero mwayi umenewo kulibe sizikuloledwanso ngakhale mpang'ono pomwe pa mzikiti kuti mzimayi aloweko kibla zaka zonse zimene ndidakhala ku chipembedzochi monga wobadwa komweko ku chipembedzoko sindinamuone ngakhale tsiku limodzi mzimayi akulowa ku kibla ku kibla nkugome kutsogolera zinthu za mapemphero chisilamu chimakana koma chimampatsa mwayi otsata nawo ndondomeko za mapempheredwe kuti pamapeto pa moyo wake akalowe ku janna koma sadampatse mwayi mzimayi otsogolera chipembedzo sakupatsidwa mwayi ngakhale pang'ono chifukwa cha ichi ine ndiye kuti ndikamakuyankhani nkhani imeneyi mmene mwangoti ordination ya azimayi automatic mmakhala mutandiponya ku chipembedzo changa chakale ndi kundipasa chithunzi nde ndimakupasani chithunzi nde ndikupaseni chithunzi cha mmene chipembedzo changa choyamba chimayimira ndipo chimayima choncho mpaka lero kulibe m'busa, shehe wachikazi amene amapatsidwa nawo mwayi wotsogolera mapemphero mu mzikiti chifukwa chipembedzo cha chisilamu mapemphero amachitikira mu mzikiti ndiye mu mzikitimo mmene mumayenera kupita akazi ndi amuna samalola kuti mzimayiyo atsogolere mapemphero pamene pali akazi ndi amuna mkazi angathe kupemphera payekha nkukwanisa ndondomeko zonse za mapemphero koma ngati afuna kupemphera mkaziyo nakhala kuti pali magulu awiri wamkazi ndi wamuna iyeyu sakuyenera kupita patsogolo kuti akatsogolere anthu amene ali kumbuyo kwake monga mfundo za mapemphero kulibe koma kodi pamenepa akutanthauza kuti msilamu wachikazi simungampeza akulalika amalalika koma anampatsa mwayi wofuna kutsogoleraku atsogolere kwa akazi anzache koma kulalika atha kulalika mawu omwewo amene ali m'Korani ndipo ngati anthu ena angamve nawo amve koma amalalika pa azimayi anzache koma amalalika mawu a chisilamu uthenga wa chisilamu nsanamira za chisilamu ndipo chisilamu chonse chikhoza kumva ulalikiwo wofuna kutsatira akafika nawo kujana zoona ndithu chifukwa polalika mzimayiyo alalika zimene zili m'Korani ngati mtumiki komano mukafika pa mfundo zakuti mukulowa mu mzikiti mtchalitchi tikadakhala ife akhirisitu sakumpatsa mwayi wopita ku kibula ku gome Ayi, kaja kafufuma mmakaona kofufuma kaja mkamadusa mmbali mwa mzikiti kadafufuma kaja kadachita ngati kamimba kumbuyo kutsogolo tsogolo kwa, kwa mzikiti kawe kaja mmene muja ndi mmene mumalowa imam amene amatsogolera cha mapemphero ndi kumeneko samamulola ife achikhirisitu m'malo mwa kakibulako nde tina- tima- tina- tidayika malo amene timawatcha kuti gome timatero kugomeko chipembedzo changa chakale cha chisilamu mpaka ndachoka ine sindamuone mzimayi akulowa kumeneko kwatsogolera wanthu akazi ndi amuna amene amalowa mu mzikiti mpaka ndatuluka ndi mentality yakuti kupemphera ndi nonse kumwamba tikalowa tonse koma mulungu sadapereke mwayi kwa mkazi kutsogolera mapemphero pamene pali akazi ndi amuna atha kulalika kwa akazi anzache ndipo inu mukhoza kuwumvera uthenga wakewo ali kwa akazi anzache koma mukafika mkati mwa mzikiti sakumpatsa mwayi wotero pamenepo mizikiti yonse pansi pa thambo amene amatsogolera mmenemo n'azibambo okhaokha ku dziko lonse kumudzi kapena utauni pa mzikiti shehe okhala pa mzikitipo simukapeza mzimayi komatu kunja kuno ku chipembedzo changa chimenechi choyamba cha chisilamu kunja kuno kuli akazi amene anaphunzira kolani zaka zachitukuko tu zino kuli akazi akuti akutha kukwanitsa kumuwerenga kolani ameneyi kuphunzira kolani ameneyi kuposa zibambo kuli ana Asiyatutu kunja kuno adaphunzira kolani ameneyi sizamasewera kuli ana khadija adaphunzira kolani sizocheza osangoti mukamuona mzibambo wavala mzuli muganize kuti ngophunzira kuposa azimayi ena mmenemo azimayi aphunzira kolani osati masewera ndipo kuli sukulu zophunzira kolani koma amakaphunzira konko akazi okhaokha phunzisana na akazi anzawo kazumveka zimenezi koma akamaliza maphunzirowo kuchisilamu uko sakumulola mzimayi uja kukamuyika pa mzikiti pamene pali akazi ndi amuna ayi mutha kumpeza pa chinsonkhano chachikulu kwambiri pali azimayi okhaokha ngati mzibambo unapita pa mistake zako koma msonkhano unali wa ndawa azimayi ndi pamene mukapeze mashehe aphunzira kwambiri aja akutsogolera kuphunzisa azimayi anzawo nthawe bwanji kumeneko nachoka kumeneko kubwera ku chipembedzo cha satana ntafika ku chipembedzo cha satana ndi kumene ndinayipeza kuti formation yakaseweredwe ka chipembedzo ka satana yasintha uku tidakapeza makochi a mtundu wina ndi kumene ndidakayamba kupeza kuti kuli chipembedzo chimene chikulola azimayi kukhala nkhale milungu ndiye kunayamba kupezeka milungu yayikazi ishtra mulungu wamkazi ziyanu mulungu wamkazi moon god mulungu wa mkazi milungu ya mitundu yosiyanasiyana yachikazi inayamba kupezeka mu ulendo wanga ntachoka ku chipembedzo cha chisilamu kudzagwa pa chipembedzo cha satanic worship ndikumene ndidakapeza kuti 70 percent ya milungu kusatanikiko ndi yayikazi tsopano satana ndiye mulungu wa nthawi ya pansi pano amene amakweza mautumiki a timilungu tosema tatikazi ku dziko lapansi ndi chipembedzo cha satanic worship ndiye mchipembedzo cha satanic worship ichi chimene chili ku dziko lapansi chokhala ndalama komanso chogwirika chimene chidayamba kuphunzitsa anthu kutsogolera koma azimayi ndikuwapanga azimayi kumakhala milungu pakati pa abusa pakati pa amuna ndi akazi chikhalidwe chimenechi chinabwera ndi chipembedzo cha satana ndi chokhacho chimene chidapereka mwayi mu ulendo wanga woti chikhoza kupeza pamodzi akazi ndi amuna ndi kutenga munthu wama- wamkazi kutsogolera azibambo koma zili zinthu za chipembedzo cholunjika kupita kwa satana Ndisadapite patali kupita ku chigawo chachitatu chimene mukufunsira funso kuti kodi ordination ya azimayi njololedwa? Ndiyankhe kuti m'gawo lachiwirili limene ndali ku chipembedzo cha satanic worship, Njala yayikulu kwambiri ya chipembedzo cha Satana ndi kuyika adindo achizimayi chifukwa chakuti milungu yambiri ya chipembedzo cha Satana ndi yayikazi ndipo ndiye kuti dziko likuyena kulamulidwa ndi akazi. inali njala yawo ndi ganizo lakuti njala yayikulu kuchoka ku chipembedzo cha satana kumene tapeza kuti satanayo ndiye ndi mulungu wa nthawi ya pansi pano ndapeza kuti chikhalidwe cholimbikitsa kutukula azimayi mu utumiki zokhuza mapemphero eni ake ndi achipembedzo cha satana chisilamu chakana ali paokha chisilamu sichikulola mkazi atsogolere gulu la akazi la akazi ndi amuna mu mzikiti koma mukapita ku chalichi cha satanic worship nchimene chimakweza azimayi kutsogolera anthu onse catherine baleyi watsogolera anthu ambiri achizibambo nkhani imeneyi ndi yovuta mukapita ku guwa la nsembe la aziteki mukampeza kumeneko queen amunara wamkazi sakumva wanthu mukayenda kupita ku east africa mukampeza kumeneko mama ota wamkazi nkhani iyi ndi yosautsa kwambiri ana a mulungu mukafika pa ordination ya akazi chipembedzo chimene chinatukula chodziwika bwino popanda wina angachitsutse chimene chimachita chimadzodza akazi kutsogolera zinthu zopemphera ndi chipembedzo cha satanic worship ndipo yili m'malemba satanic bible yolembedwa ndi anton lavey ili ndi 71 chapters zimene zimapereka ma 86 186 verses zimene zikuchita support mu bible la satanic bible lolembedwa ndi anthony lavey kulola kuti akazi akhoza kukhala otsogolera ndipo sichilola mpang'ono pomwe chipembedzo cha sataniki kumukanira mzimayi kuti asakhale mulungu asakhale mtsogoleri asakhale mkhala pa mpando chifukwa milungu pafupifupi 70 percent ya chipembedzo cha satana ndi milungu yayikazi ikutukulidwa ngakhale m'baibulo pang'ono amanena za mulungu wamkazi wakumwamba mukapitanso m'buku la ezekieli amanenanso chimodzimodzi za mulungu wamkazi yemweyo milungu imeneyi ndi yodziwika bwino ku dziko lapansi maka ku chipembedzo cha satanic worship ndi chikhalidwe ndi chiphunzitso cha satanic kutukula azimayi kukhala m'mipando chifukwa milungu yawo ilipo kale yayikazi ana a mulungu pamene ndikuyankha funso limeneli gawo langa lachiwiri lachitatu la chipembedzo chimene ndayankha pofuna kukupasani yankho limene mukundifunsa yapa la ordination ya azimayi pamveke pano ndachita kauniuni kutali konseko ayi koma m'chipangano chatsopano akunena kuti munthu amene akukhumba udindo wakhumba ntchito yabwino koma pamene mukusankha sankhani amuna okhulupirika amkazi mmodzi thera pamenepo final tsoka liyenda kayikeni malirowa 5 koloko tidzipita kumudzi ngati kumba mayenje angati pakuti loyamba lidadirika lachiwiri ladirikanso tikumba lino lachitatu ingofotserani malire m'mawondo 5 koloko yakwana tibwerere kumudzi final kodi zimveka izi zimveke ana a mulungu ngamukafika pa mautumiki azimayi mwini wache wa chipembedzo chokweza azimayi ndi chipembedzo cha satana koma ku baibulo posankha sakunena pena paliponse ndisoweka kuthandizidwa koma baibulo lonse malo malo okhazikika bwino amene ananena za chisankho cha anthu otumikira mchipangano chatsopano akunena kuti musankha amuna okhulupirika kazumveka zimenezi mukasankha amuna okhulupirika akhale ndi mkazi mmodzi sakuti musankha akazi okhulupirika analipo ana Febe analipo achina Blandina analipo achina Lidiya tinali ndi achina Dolika wanthu amene baibulo lidawalemba koma sakutipatsa kuti adatsogolera ayi sadatsogolere sadapasidwe ubusa pa mpingo anthu amenewa fuka iwowo ankakana kutsutsana ndi baibulo fuka baibulo lidati mukamafuna kusankha wotsogolera adzikhala mamuna mamuna koma wamkazi mmodzi final kafotsereni dzipita kumudzi pamenepo sitikufuna kubweza ayi ndi chimene ine ndikudziwa so popeza ndanena kuti kuyankha funso limeneli zimatsata doctrine nde ine sindikuyikamo doctrine koma ndikungonena chimene ndidaona m'baibulo akuti mukamasankha musankhe mamuna basi kangati palipo pena pamene akuti posankha musankha akazi so chichewa chakuti doctrine ichi kapena chizungu chakuti doctrine chiphunziso ndikuti chiphunziso choyika mzimayi kukhala m'busa ndi chiphunziso cha mpingo chifukwa doctrine imachoka kunja nthawi zina kwa mawu a mulungu mukamapanga doctrine yanu ya inuyo ku mpingo kwanuko mumatha kuyikamo umunthu wanu so mukatenga doctrine za zipembedzo za ku dziko lapansi za ku mayiko a dziko lapansi ndi zimene zimapereka mwayi osati ochoka ku baibulo Akutenga tsopano maimidwe a chipembedzo cha Satana chija, nkuti popeza olamulira wa dziko lapansi ndi Satana, ndipo taona kuti chikhalidwe chomakweza azimayi chimachoka kwa Satana, ndiye kuti mipingo imene imakweza azimayi kuwayika m'maudindo otsogolera mkachisi, mmene taonera kuti Chisilamu chimakhala ndi kibla ndipo kusogolo kwa kibla kumakhala yekhayo mzibambo imamu aime aperekeze mapemphero nkale mutakhala mzimayi kuti anaphunzira kuposa woyimayo koma sakumpasa mwayi woyima kutsogolo chamaliza chipembedzo cha chisilamu pamenepo final faifi koloko yakwana kafotsereni simuchitsutsa nakonso ku baibulo akutiuza kuti wotsogolera akhale mzibambo mwakwatitsa zinthuzo ndi chisilamu chayima mofanana ayuda okhaokha pamenepo ayima monga ayuda kati ndi aheberi onsewo ayima monga aheberi kachithunzithunzi koti akuchokera mchiuno mwa, mwa kholo limodzi ishmaeli ndi isaki akufanana akuyamwira za mchiuno mwa atate wawo tsono apa pakuyimanso tate wina amene ndi tate wa nthawi ya pansi pano satana mdyerekezi wakweza azimayi 70% milungu yake ndi akazi tsono watenga chiphunzitso chake chija akuchipereka ku tchalichi chimene mtchalichimu mulibe lamulo lakuti mkazi akhale m'busa mulibe vesi lakuti mkazi akhale m'busa pa nkhani ya udindo mtchalichimu anena kuti musankhe mamuna wa mkazi mmodzi athera pamenepo final 5 koloko yakwana kafotsereni maliro kulibe chochita china pamenepo dzipita basi tsoka liyenda athere pati athere pamenepo tsono chiphunzitso cha chisatana chabwera uku ku zinthu zimene zikutchedwa chalichi kudzayika doctrine ayika iti pakuti afuna zifanane ndi atenga doctrine ya chipembedzo cha satana ija kuyibweretsa ku chalichi ndiye machalichiwo asankha okha kutenga chiphunzitso cha baibulo kutenga chiphunzitso cha chiyuda chimene asilamu adatengerako kapena kutenga chiphunzitso cha satana chokweza milungu pochita ordination abusa achikazi ndiye kuti mukauona mpingo kwa ine ukuyamwira ordination ya azimayi kwa ine osati inu ndimaona kuti chipembedzocho chikuyamwa mkaka kuchoka ku satanic worship kukweza azimayi mmene ukuyenda pamodzi ndi kanyama kopanda miyendo kotchedwa jenda 50-50 nkhaniyi niyosausa kwambiri niyopweteka kuyankha kwake mundilole chemwali kuti ine ndikukupatsani maganizo anga ine sindikuyikapo doktrini koma ndidaona ine kuchisilamu mzimayi ayi ndidaonanso ku baibulo akuti mzimayi asakhale m'busa chifukwa baibulo pamene palanena kuti musankhe mamuna ndiye ndimayang'ana vesi limene likunena kuti musankhe akazi wokhulupirika amamuna mmodzi atsogolere chipembedzo cha mulungu sindidapapeze ndiye chinthu chimene sindikuchipeza ku baibulo koma tikukachipeza ku chipembedzo cha satana chikutchulidwa Pamenepo ndiye kuti chipembedzo chimene chikutengera khalidwe lokweza azimayi chayamwa mkaka wofanana wa Satana. Ndiye kuti ganizo lakuti ordination idzichitika ndi azimayi according to my understanding Twaibu Ahmad Hamid Ali, chipembedzocho chayamwa khalidwe la Satana Mdyerekezi. ngati ichipezeke tchalichi ku dziko lapansi chimene chimutenge mkazi kukhala wotsogolera koma ku zinthu za uzimu komatu sakumva wanthu mkazitu akuyenera kukhala mtumiki atumikire ku dziko lapansi koma mukangolowa mtchalichi mukangolowa pa mzikiti mukufuna kutsogolera mapemphero mukufuna kutsogolera kutsogoloko kusakhale mzimayi mzimayi akhale nawo kugulu la azimayi anzace ayime pamenepa ndi abambo sitikutenganso za kwa akorintotu ayi ayi chipangano chonse chakale ansembe anali amuna anali amuna okhaokha alevi anali amuna okhaokha kudalibe mulevi wachikazi ndi baibulo likuti ali yemweyo mulungu lero ndi ku nthawi zosatha palibe amene azasinthe lamulo limeneli ndi losasinthidwa nda amedi aperesi asapezeke munthu wosintha akukakamiza kusintha zimenezi ndani pakati pa zipembedzo zitatu zimene ndazitchulazi ndi chipembedzo cha satana chokha chimene chikuvomera kutenga mkazi kumuyika pa utsogoleri wakukachisi satanic temple mukapeza mmenemo azimayi ndi ambirimbiri otsogolera kumeneko nili lisiti pano ya akazi otsogolera chipembedzo cha satana mmalimana ndi ma satanic temple mosiyanasiyana ma temple member ma temple priest mukapeza kuti ma high priest achikazi satanic high priest achikazi ali komweko kukatsogolera nawo tsopano muziona kuti manthu wa chipembedzo ku dziko lapansi ndi catholic manthu wa matchalichi tonsefe ni wana chikhirisitu fe manthu wathu nda nchifukwa chake mukapeza kuti makadino mapopu onse amene amasankhidwa na amuna okhaokha ndipo mmene iwo aja amapembezera kuseli kwa chipembezo zawo sadziwatu anthu kuti chikatolika akuluakulu amapembeza mosiyana ndi mmene amapembezera mamembala iwo aja amatenga ndondomeko zonse zakapembezedwe koyenera nkumapembeza kuseliko despite kuti mkatikati mwawomu kuli milungu yachilendo imene imaphumisanso ichichi koma kulibe wansembe ku chikatolika wamkazi nawonso akulimbana n'satana nzawo yemwe akuakakamiza kuti ayambe kuyika cha ansembe koma acha achikazi so ngati chikukana chikatolika ndiye mukuti ku cape town seventh day yayika mkazi nkhani yosausa kodi kwina kuja mkuti amati ayikaso mkazi nkhani yakeso ndi yosausa zochitisa manyazi kumeneko chifukwa kumeneko kwapezeka kuti kuli kufuna kuyika mkazi kuti akhale nda mtsogoleri mundilekezere pamenepo ine zimene ndikudziwa nzimenezo kuti kulibe kumene chipembezo cha chisilamu chipembezo chachikhristu potsata bible kumene akuvomereza vesi lakuti musankhe mkazi akhale m'busa kwina konseko amanena kuti s- m- mwamuna okhulupirika ndi amene mumusankhe kuti atsogolere sono chikhalidwe chomasankha akazi kukhala azibusa according to ahmad hamid twaib understanding chikuchoka kwa satana ndiyerekezi ntakulekerani pamenepo